Tá an seó fíor-thábhachtach dúinn, don cheantar agus, sílim go bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh, go bhfuilimid ag tacú leo agus ár gcultúr agus ár dteanga a chur chun cinn. Fáilte go dtí an taispeántas Talmhaíochta Baile Bhuirne Cúil Aodha. Bunaíodh an taispeántas i mí an Mheithimh 97. le sprioc soiléir amháin chun saol na talmhaíochta sa gceantar a chur os comhair na ndaoine. Ó shin i leith tá sé tar eis fás go mór agus anois tá sé lán le comórtais capall, ba, caora, gadhar, ealaín agus ceardaíochta, grianghrafadóireacht agus Lego.
Táimid ag cur. olann Mhúscraí chun cinn inniu agus na ceirdeanna go léir atá bainteach leis an olann agus ceird na bearrthóireachta é féinig chomh maith. D'fhoghlaimíos an cheird nuair a bhíos an-óg, ní raibh rogha agam ach é a fhoghlaim. D'fhoghlaimíos an bhearrthóireacht ó m'athair agus bím é á dhéanamh i rith an tsamhraidh ar fad agus bainim an-thaitneamh as. Ealaíon is ea é, ceird is ea é agus is breá liom é. Tá an-áthas orainn bheith anso i lár an aonaigh ag an seó agus molaim go mór na daoine atá tar éis é a eagrú, an Coiste Taispeántas, Agus mar a fheiceann tú, tá caora anseo, tá Dáithí díreach tar éis é a lomadh agus táimid ag tógáil an píosa olann sin díreach chuig an sníomhaí anseo. Tá Ines tar éis teacht ó Mainistir na Féile ar maidin chun taispeáint dúinn an bealach chun an olann a fhí isteach agus ní gá é a ní nó é a ghlanadh nó aon rud, úsáideann sé díreach ón lomra. Agus bogaimid ar aghaidh agus tá Úna anseo agus tá Úna ag taispeáint dúinn an bealach chun feiltiú a dhéanamh. Dhein mé an ceann seo seachtain seo caite, an tseachtain seo caite. Dhein mé as mo, as mo, mo ceann féin, do you know what I mean, ní raibh aon pictiúr agam agus your tá na dathanna ana dheas agus um, is maith liom é. Táim anseo agus eh, táim ag taispeáint roinnt de na mamaigh atá againn atá dúchasach agus neamhdhúchasach anseo in Éirinn, so is iora rua é seo Feiceann tú iad ag rith timpeall na háite, ag dreapadh na crainn go léir agus ag ithe na cnónna. Tá fiacla deas láidir acu chun na cnónna sin a ithe. Ach minc é seo. Ní cóir go mbeadh an ceann seo againn in Éirinn. Is as Tuaisceart Meiriceá iad agus bhí siad anseo toisc go raibh na feirmeacha againn do na fionnadh atá acu.
I mbliana, Chailleamar ár cara dílis Tony Kelleher. Bhí Tony an-ghníomhach in eagrú an taispeántais agus bhí an-suim aige sna ba, go háirithe sna limousines. Is cailliúint mhór dúinn é agus airímid uainn go léir é inniu. Tá atmaisféar an-mhaith anseo, tá slua mór anseo, tá a lán rudaí ar siúl, táim ag baint taitneamh as. Tá mé súil leis an. Seo na gadhair ar ball. Bheidh comórtas breá ansan. Tá an t-aos óg anseo so tá sé go hiontach. But domsa tá sé go hiontach bualadh le mo chairde anseo so yeah sin é, sin an príomh rud. deas na leaids óga a fheiscint ag rith timpeall agus an méad spóirt atá acu inniu. Níl an bháisteach beag ag cur aon bhac ar an lá atá ag na leanaí so sin rud an-tábhachtach. Tagaimid le chéile gach bliain timpeall mí Aibreán nó Bealtaine chun tús a chur leis an eagrú agus bíonn an méid sin oibre, cheapfá tar éis bliain amháin go bhfuil, go bhfuil, beimid go breá don bhliain seo chugainn but bíonn an méid sin oibre le, ar siúl gach aon bhliain agus le cúnamh Dé, leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh tamallín eile.